ndị be anyị ekene m ụnụ nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị aka anyị anyị ga-adịkwanụ ka echi ụmụnne m maka na echi anaghị agwụ agwụ a ka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe chike kwuru na ada bụ ozu nwụrụ n'ụlọ a na-ahapụ wee jewe agụ nkịta sị onye ya tụrụ ahịa oche wetara ya ego ya n'ihi na ihe ntukwu amalala ya ahụ mechaa kwuo na o nwekwara mgbe ga-abụ ruo ọ gwa onye ahụ zụtara ya oche ọ bụrụgodi na oche ahụ adịghị na be mmadụ a gaa be mmụọ ga zụta ya nke a bụ ihe Chike na-ekwu gbasara ọnọdụ ya na Ada Chike wee kwuo n'obi ya ka ya ghara iji iwe mebie ihe ka ada ghara inwe ihe ọ ga-aghọdo aka wee kpọrọ ya onye soja ma ọ bụ kwuo na ya kparịrị ya Chike neghara ha anya wee bido na-eri nri ahụ ọ na-eri ka ọ na-atọ ya ụtọ na-eleghị ha anya ọbụla mana emesịkwa anya ya ejiri o jiri obere anya na-ele ha abụọ chike na-erizi nri ada wee kpọọ ya chike welie ihu ya elu o wee sị ya ya buru nri ya gbatuo n'ala ka ya na onye chọtara ya nọrọ n'elu okpokoro ahụ wee na-eri nri chike anụchaghị ihe ada kwuru ada chike gbara nkịtị ada wee gwa ya ọzọ chike buru nri gị gbatuo n'ala ka mụ na onye chọtara m nọrọ n'elu okpokoro a chike wee nesie anya o nweghị ihe ọ ga-eme ọ maghị ihe ọ ga-eme o wee buru nri ahụ ọ na-eri wee gadabe n'ime ụlọ wee buru oche gaa n'ọnụ ụzọ wee dọnọ na-elepụ anya na-ajụ chi ya ajụjụ ọ maghị nke ọ ga-eme ada sị na ọ kparịrị ya ka ya were ndụ ya mere ihe na obere ndụ a ya dị ka na-atọ ya ụtọ ndị Igbo na-ekwu sị na mpekene ndụ ka mpekene ọnwụ mma Chike wee nọrọ ebe ahụ maka na ọ maghị nke ọ ga-eme leenụ chike lee ada tụrụ ya ọnụ na ya ga-akpọrọ ya ndị soja lezikwa ndị onye soja ọ ga-akpọgara ya chike wee mechiri ahụ wee nọrọ onwe ya ọ nọzi ebe ahụ na-anụ ihe ada na onye soja ahụ ji ya akọ chike wee fekee n'isi wee kwuo na agha eriere ya na ya bụ ọgaranya aghọọla nwa ogbenye wee ghọzie osisi nkwụ dara n'ala nwaanyị na-arị elu leke na ada o ji ego ya wee nụta bụzi onye na-agwa ya nke ọ ga-eme n'ụlọ ya aga m adọbiri ya ebe a ụmụnne m cheta na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'iru akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ndewonu ka o mesịa